Saluda a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet unas cantas preguntas e nos consitzat puru carchi libru 'e lèghere.
Su iscritore tzecu Franz Kafka e su libru suo prus importante de totus, Sa metamorfosi, mi sun semper pàrfidos de cuddos tìtulos chi totus mentovan e ammentan arresonende, ma chi in pagos ant letu a beru. Mancari so eo ebbia, però, apo semper àpidu puru sa curiosidade de imparare chie fut custu Kafka e ite vida at coladu, mescamente a pustis letu sa bortadura in sardu de Sa metamorfosi etotu. chi at fatu Manuela Mereu. E pro cussu in custa puntada mi fatzo un'arresonada cun Manuela, chi est fonnesa, tradutora, laureada in limba e leteratura tedesca in Casteddu, chi at publicadu unu muntone de bellas bortaduras in sardu e in italianu dae su tedescu, e chi issa etotu at ziradu custu chi est unu de sos romanzos prus importantes de su 'e binti sèculu. Cun Manuela oe est a faeddare de s'esperièntzia sua leghende e bortende a Kafka in sardu, ma fintzas de àteras cosas totu, mescamente de sa vida de Kafka, de sos temas chi tratat in sos traballos suos e de sa balia chi galu oe tenet sa idea de custu iscritore. Tenide·bos contu e istentade·bos. E tando Manuela, bene bennia ite parimus? E ben'attaus, bene bene, gratzias de s'invitu già istamus bene. Incue? Gai, gratzias a tibi ca as atzettau. a ses bennia a eh, a nos contare de custu argumentu, ca deo puru apo sempre tentu sa curiosidade e s'interessu, mescamente a pustis chi apo letu sa, sa bortadura chi as fatu tue, però è, est galu prus bellu a si la narrere goi, allegande sa cosa, comente faghimus sempre in custu podcast. E pro cussu, Manuè, eia, pro cussu... Eh, fiat a cumintzare dae sa prima pregunta chi est una pregunta namus semper prus generale de sas àteras no, contanos pro piaghere si nd'as gana chie fut Franz Kafka e proite lu connosches gai bene tue e e fintzas namus ite pessone fut, a banda dae su Kafka iscritore turmentadu chi connoschimus totu no, cust'immàzine chi est diventada connota meda però connotu a noras mancari fintzas calchi cosa de sa pessone de ite pessone fudi. Eia, e tando Kafka, Franz Kafka mm, est istetiu unu iscritore mannu de, de sa literatura tedesca, ma de sa literatura eh, europea, podimus narrer, e lettu in totu, in totu su mundu, e est istetiu cussu chi iat su fundadore, namus, de sa de su modernismu in sa literatura, est mm unu iscritore chi est nasciu in Praga in su milleotichentosotantatres e poi est mortu acanta de de Vienna in su millenoighentosvintibattor est nasciu in una familia ebrea istavat istavat bene fin benestantes e in fatu suo nascin poi tres sorres Elli Valli e Otla e Otla at a esser sa sorre chi prus prus istimat e at a torrare poi in sa vida de Kafka e finas in sos iscritos e una borta chi si diplomat in, in s'iscola de Praga decidit mancari chi no esseret cuntentu meda de sighire de ponner, de ponner in fatu a su disigiu de su babbu e s'iscriet a sa facultade de legge e infatti in su millenovientosses che tirat sa laurea in legge e incominzat deretu a traballare a, in una, in una sociedade de, de assicurazione, namos. E dae su 1908 incominciat a publicare puru sas primas operas, est a narrer su veru cando est vivu no est publicada, no est publicada meda, totu su chi est istetiu poi publicadu e custu chi est forsis su prus notu de sos iscritos suos, mascamente sos romanzos sun publicados in fatu de sa morte sua, mancari issu no aeret crofiu eh, a che los aer publicados, ma su disigiu suo fudi a che brussiare totu, totu chi s'agattabat, eh, totu su chi s'agattabat de su chi aiat iscrittu e finas si esseren istetias sas litteras. Custu eh, però oh, no est, ma... Eh, no, no est capitau, po more ca s'amigu suo Max Brod, poi decidit de, eh, de che publicare totu. e si che morit non tenet mancu barantun'annos, ma fudi malabiu fudi tisicu e andat a si curare poi in una clinica in un'ispidale acanta de Vienna Kierling e in cue si ch'at a morrere. Est un'iscritore de operas podimos narrer nomenadas o notas in totue po narrer sos contos sos chi connoschimos sa metamorfosi sa cundenna sa colonia penale e poi sos sos romanzos chi mai at concruiu però America e su processu e su e su castigu poita lu connosso lu connosso po more ca sa prima borta chi l'apo lettu est istetidu in su liceo ca sa professoressa nostra de tedescu istudiaus tedescu in su liceo scientifico nos aiat presentadu tantas pàginas de custu de sa metamorfosi pròpriu de custu autore e poi apo sighiu a istudiare Kafka e sa literatura tedesca in sos annos de s'universidade chi apo fatu in Casteddu istudiende in sa facoltade de limbas e literaturas istràngias, seperende pròpriu su tedescu e s'inglesu comente limbas e poi l'apo finas sighiu a istudiare cando so andada a fagher s'annu Erasmus in s'universidade de Essen, in ue m'est capitadu de sighire eh, unu seminà, una letzione eh, semestrale in unu professore i, mh, mm, propriu, mm, istudiabat sa, su, mm, unu, una de sas operas de, namos, de, mm, de Kafka. E, comente 'udi, ite podimus narrere de, de custu Kafka iscritore? Si andas a biere sas operas chi sunt istetias iscritas namus sas operas de critica letteraria o finas sas biografias e m'est m'est torradu a manos unu libru chi aio lettu propriu in s'universidade cun su Pietro Citati chi po sa Rizzoli publicat unu su volume chi si narat Kafka e issu nos ammostrat finas unu quadru diverente de custu autore nos chistionat de una petzone unu pagu timida chi no chistionabat meda

in cumpangia a istrochere sa gente de de a leti prus e essere distetia e mascamente però l'argadabat a leggere a leggere annantis de custa gente libros chi podian essere sos libros suos ma finas totu su chi l'appassionabat de sa letteratura in generale ti potzo dae custos iscritos si podet narrer chi benit a pigiu un'immagine de una pezzone de unu tipu precisu eh, de una petzone chi mm, faiat sas cosas a dovere, eh, si narat ca 'udi unu grandu traballadore, chi l'agradabat propriu a fare unu dovere, ma una petzone chi podiat essere affeliada, unu pagu trancuilla, apasseguada finas, però custu unu pagu cambiabat eh, cando torrabat a domo sua, eh, po more sos iscritos finas nana a, a mm, eh, custa petzone pariat eh, diverente cando 'udi imparis in sos in sos in sa familia sua, familiares in sos familiares e in sa domo sua pro more ca cando arribabat a domo sua paret ca incominciaret una vida diverente e 'udi una vida dedicada a s'iscrittura e a sa litteradura ca su chi faiat in domo sua 'udi mascamente a iscriere non l'argadabat imbetzes sa famiglia

a ispetare chi totus si ch'esserent andados a corcare po more ca issu in custu tempus poi incominciabat a iscriere e s'iscritura 'udi propriu sa passione sa passione prus manna chi teniat
e infatti sì custa custa cosa de sa familia custu rapportu namus E podimus narrer unu rapportu difficile cun sa familia e si m'ammento ca che l'apo lettu dae dae tempus meda e essit puru in su romanzu suo prus prus connotu de totus e però la torramus a pustis la la torramus a
a tocare custa cosa e fusti nande chi s'iscritura fiat sa passione sua, ite fut po issu s'iscritura? Fiat una passione ebbia o b'aiat Crach'àtera cosa puru chi podimus nàrrere subra su raportu suo cun s'iscritura.
Ma in sas biografias si si narat, pro nàrrere issu, dae sas deghe 'e note incomintzàbat, si che ciciat in custa mesa 'e s'aposentu suo finas a sas tres de mangianu, a sas ses de mangianu a bortas e ispetàbat, prima 'e totu ispetàbat chi esseret iscurigadu totu, boliat unu una notte notte namus, una notte podimus narrer niedda, chene sonos chene luches, custu tempus però de iscriere a issu non li bastabat mai, e si e si andamus a bider su chi iscriet issu etotu in una littera a una 'e sas tres isposas chi at tentu, forsis sa prus nota si narat Felice Bauer, iscriet propriu de comente deviat essere sa manera mellus de viver po issu, e ismendat finas sa ite 'udi

a mie mi paret propriu chi 'udi comente a narrer un'urgenzia, unu bisongiu, comente chi esset apertadu da custu pesu chi intendiat, unu bisongiu mannu de iscriere, de bocare a foras totu su chi intendiat e a bortas calincunu at iscrittu finas comente chi esseret una maladia custa e si fit terapia forsis finzas una cosa terapeutica po issu no si podet narrer una manera de superare cussu chi issu vidiat de issu etotu, cioè issu si vidiat comente un'omine non chi siat de istare in su mundu comente a totu sos ateros, cioè est comente chi no esseret agatadu unu unu modu 'e vivere pro narrer issu non cheriat tenner una familia pro more ca est isposu tantas bortas ma che finit sempre custas relaziones si che fuit dae custas relaziones e tando incominciat fortzis a bellu a bellu propriu a si a si fraicare unu mundu die in die unu mundu suo unu mundu chi li permitiat propriu de torrare alidu ca poi cando iscriiat 'udi cuntentu e quindi custa iscritura li permitiat li permitiat de agatare propriu sa cuntentesa chi li preniat sa vida A bortas sa... Da sa lètera si biet craru, infatis, chi issu est acorrau e solu cando iscriet, però est cuntentu, est pròpiu sa cosa chi li dat prus prus prus cuntentesa de totus.
Si, certu, infatis finas sa, crachi iscri, crachi cracchi criticu at iscrittu propriu de de custa iscrittura de custa manera no finas de vivere de istare e po more de 'usta custa 'osa su disizu arribbavat propriu comente un'onda comente unu bentu lu turmentavat no comente però doppiat sighire cust'unda po si chi liberare de custa cosa chi l'arribbavat e però li preniat sa vida lu lu faghiat lu faghiat cuntentu est a narrer s'arte de vivere po Kafka est propriu s'arte de iscriere

de Felice. Custas lìteras però no arribavana, no arribavana prus, e iat ispettau po prus de duas oras, o prus de duas oras, non si scit cantu, però in totu custu tempus issu depiat ispettare, l'est pigau una ispètzia de de afannu, un'ispètzia de disisperu, non resessiat non resessiat a superare, namus, unu deliriu chi l'at giutu a pentzare a unu contu, e custu mangianu at pentzau ite podiat iscrìere e su merie etotu at incominciadu a iscrìere, acabandolu poi su sete de Nadale de su de su propriu annu, su contu chi est su chi poi apo portadu est sa metamorfosi.
Quindi in custu deliriu custu romanzu iscusa. E sa metamorfosi est stetia Iscritta in custu in custu impetu namos in pagu prus de unu mese at iscrittu custu custu contu e poi est fortzis su prus unu de sos prus connotos de de de Kafka.
Eja e siguramente penso a cuddu nau de pessone chi no at istudiadu sa literatura tedesca comente a tie chi lu connoschet ca l'at letu però penso si potzat nàrrere chi pro nois profanos sa metamorfosi est su romanzu de Kafka prus connotu de totus. A bortas mi paret, e tue ses cunfermende fintzas custa cosa, chi connoschimus prus Kafka pessone azumai no? comente personàgiu chi non sos libros chi at iscritu, mancari so esatzerende unu pagu però
No, podet essere. Informatziones supra, supra sa vida, eh, supra sa vida nde tenimus medas, fintzas ca si andas a Praga sicuramente bies comente si l'an non nd'an fatu unu, unu personaggio de sa tzitade, mancari issu no esseret mai iscritu in, in cecu, ma esseret sempre iscritu in tedescu, sì, eh, eh, io.
fintzas in sa limba, no? Cando namus, a parte kafkianu pro sos personaggios, però fintzas si cumprendet chi fiat unu, unu, una casta de pessone goi, no? e chi l'agradabat a abarrare solu, chi fut semper unu pagu turmentadu. Però prima 'e totu gràssias chi as fatu un'isterrida subra sa vida e subra sa sa personalidade de custu iscritore chi est tropu bellu a beru, duncas ti torro gràssias pro custu, però como ti cheria pedire si nos contas mancari pròpiu sa metamorfosi, in anco como amus cumpresu comente nascheit custu romanzu, dae ube in ube e in cale cuntestu nascheit su romanzu, però mancari ego nau semper, amus fatu ateras puntadas inue amus chistionau mancari de Sergio Atzeni, de don Chisciote, de sa zente narat semper, ah don Chisciote bellu però in cantos l'ana letu, o Sergio Atzeni nana, eh, unu de sos iscritores prus famados in Sardigna, e ma mancari no l'ana mancu letu. Eh, difatis. Ecco, penso a bortas a sa metamorfosi, po mene, podimus fagher belle su matessi esempiu, totu naran, ah, sa metamorfosi, e issu est unu babasori, e poi Ischin gai no pagu prus a mancu ite càpitat in su romanzu, però poi l'ant letu in pagos. Tando, pròpiu pro fàghere unu piaghere, namus, a custos chi non l'ant letu, e nois siguramente lis namus a si lu lèghere, a si lèghere sa bortadura tua in sardu, si lu cherent lèghere in sardu o in àteras limbas, si las connoschent, però custu libru, custu Metamorfosi De ite chistionat, cioè, su contu de de custu romanzu? Ite càpitat in custu romanzu e e pro ite est ergoi connotu?
Incomintzio legendi de custa frase, unu mangianu Gregor Samsa, iscidendisi dae dae viscios abbolotados, s'agattat in su lettu istramudiu in sas visciuras de unu bete bobosori penso chi custa, custa frase siat veramente fortzis sa prus 'onnota, fortzis sì, 'omente navas tue, si 'onnoschet sa frase ebbia, poi su restu 'e su contu no est si nd'iscit meda, però est veramente eh, s'incominciu de custu contu publicau in su millenovientosbindighi, ma mancari est istetiu iscritu coment'at nau in su millenovientosdoghi, contat de un'omine, un'omine chi si narat Gregor Samsa Nd'iscidat a si ch'iscidat unu mangianu e no est prus omine, est unu bete bobosori comente apo bortau deo no, e criat a arresonare de omine e nos 'ontat comente sa familia poi arricit custa noba de s'istramudongiu e de comente izzu cumprendet e imparat a cumprender chi no est prus s'agradessiu in custa familia e l'ispetat una fine chi no est bella meda. Su libru eh, si podet pratzire in tres partes o podimus narrer finas in tres capìtulos. In su primu agatamos e connoscimus deretu a Gregor, a, mm, a custu istramudongiu 'i at tentu. Iscimus de itzu 'i est unu commesso viaggiatore, viaggiat po traballu, E in custa dita traballat dae chimb'annos e nos nada chi at sempre traballau po sa familia sua, sa familia sua vi sunis in sa familia su babbu, sa mama, sa sorre Grete e izzu e e traballat po lis permitter de istare bene e iscimus su dovere de su traballu fut sa 'osa chi li importavat de prus Eh, nos narat puru chi in chimb'annos in custa ditta non s'udi mai smalabidau e no, no aiat mai perdiu una, una die de, una die de traballu. E sigomente custa est sa cosa chi l'importat de prus, issu no est chi li piat ispreu po mori a no est prus un'omine, ma est una bestia, no, a issu li piat cuidadu de comente aere po si che pesare da su lettu. e est una bete descritzione de comente eh, criat eh, de che de si che pesare po andare a piare su treno a depet andare a travallare ando mm. chetzi a brincare poi da su letu e aperit sa zenna sa famiglia, sa famiglia e sunu su babbu e sa mamma teus de sa porta sa sorre si che fuia an, mm, intendende sa voce de ust'omine non jughet prus voce de omine si che fuia andare a criare su dottore e su procuradore de sa ditta iat arribbau a dimandare contos de custu Gregor chi no est andau a traballare. Insomma, ustos ando issu aperit sa zenna, lu bien e incominciat sa tragedia prus manna, sa mama che li piat mancamentu, su procuradore si che fuit e su babbu che li ghetat unu tire a tostu pro pro che lu torrare a s'aposentu suo. In custa parte de incominciu su chi ispantat de prus est custa manera de iscrìere, est custu custu modu craru, frittu, podimus narrer, de Gregor chi chistionat de custu istramudòngiu, paret una cosa normale, belle belle una cosa de no contare mancu e però ite est s'istessi istramudiu animale, est un'animale pentzat de omine e quindi podimus nare est una parte umana e una parte animale e custas duas osas s'aunin e paret propriu una osa assurda. Podet esser chi Gregor si biat comente mm, comente a unu miserabile podimus nare, comente unu nemos, nisciunu lu boliat, mm. totus che lu lassavant a un'ala e po mm. cussu issu pentzat de non poder tenner su diritu de abarrare in cussa familia E infatti issu depiat abarrare in su mundu 'e sos animales, no est si decidit Kafka decidit de l'istramudire a un'animale calesisiat no, ma finas un'animale una bestia namus chi est de timere o chi est de grisciu no una cosa leza e mascamente incominciamus a cumprender in custu primu capitulu a depet abarrare istichiu, depet abarrare in tretos suos, podimus narrer in custu in totu su contu s'ispazziu est est meda est dividiu est dividiu in tres ambientes praticamente non de prus e sun is tres loos simbolicos los podimus narrer s'aposentu 'e Gregor e si si podet pensare ca custu depet rapresentare su mundu de sas intragnas suas de si namus s'interioridade de sua est un'allupada no est mai libbera non s'intendet mai un'omine un'omine no est omine però arressonat amus nau de omine no ma no est una pessone libbera s'aposentu bonu est sa rapresentazione de sa vida invece de de sa famìllia normale e a unue abarran infati sa famìllia sua e poi a ùrtimu totu s'àteru ambiente e s'àteru logu simbòlicu est totu su chi b'est in foras de sa domo chi podet èssere una libertade una libertade però chi no chi no at a arribbare mai e s'iscritore Kafka a sa fine si podet interpretare in milli maneras e est a beru ca si si petzi petzi andamus a bire totu su chi est iscritu de custu de custu autore e unu Ma eh, figurati, unu, scri- unu criticu, infatti, m'at fatu unu pagu, no pensare, eh, irrìere, ma unu pagu pensare, at nau, po leggere sas operas de Kafka podimus, nos podet bastare una 'ida, ma po leggere totu sas criticas, sas interpretatziones, non bastat una vida intrea, ca est iscritu veramente unu mundu. E propriu su fatu est Kafka contat e iscriet istorias de istreorosas, assurdas, comente chi esseren cosas de cada die, comente chi esseren capitadas fetianu no, comente cosas chi capitan sempre, però ite faghet Kafka, iscritore, pedit a chie legget de interpretare su significadu e quindi finas de inter de de bire ite su lettore podet cumprendere da s'iscrittura sua, sighende in su in s'arressonu de su de su libru in su segundu capitulu abbar bidimus propriu ca Gregor s'adatat a cussa situatzione noba e comente s'adatat Gregor s'adatat puru sa familia sua, càmbiat. Atzetan, atzetan, namus chi issu est unu est unu babasori o baballoti chi siat e duncas
sighint. Certu, però oviamente semper in cussu in cussa in cussa timoria namus in custu pentzamentu de prima 'e totu de che lu dassare istichiu in s'aposentu suo e pro more ca tìmene, tìmene finas a lu biere oviamente e pro more ca poi incominzat a cambiare Gregor e che perdet in custu capitulu che perdet propriu su sensu finas de s'ispassiu e su tempus, no ischit prus esatamente ite tempus est pro narrer E si che custu ovviamente che l'iscostat gale prus dae sos dae sos dae sos omines dae su dae su mundu reale, incominzat a po narrer a si moere istraulende dae un'ala a s'attera volende dae unu muru a s'atteru, custa cosa l'agradat meda no de de ch'essere a fagher custas cosas e sa sorre s'abijat de custa cosa chi l'agradat meda e tando ite decidit, decidit in sa mamma de che l'isboidare s'apossentu de che li bogare a foras totu sa mobilia po li lassare prus logu. Issu pensat e totu su chi 'aet sa sorre podet essere tipu un'isperanzia no, de narrer coment'a coment'a narrer mi tenene gale in consideru sun 'aende custa cosa po more ca mi istimman, però s'abijat derettu ca custa cosa no est no est non podet essere bera istimmen a issu o ment'an in male. E infatis finas custu capitulu poi namus at finidu in una in una bria in una gherra in su babbu poite issu s'at atriviu a torrare a intrare a s'aposentu bonu ma su babbu che li lanciat cosa 'e meli'eddas chi si ch'aiat ghetau in bugiacca e li 'aet una 'erta in s'ischina e ch'essit a che lu a che lu 'aere torrare a intrare a s'aposentu suo
E quindi custu istramudòngiu si cumpletat, namus, po more ca non tenet prus su sentidu de un'òmine, no no si prus sa familia, a sa familia sighit a lu tratare male, a lu tratare in violentzia, a lu iscostare cumpletamente dae sa vida normale. E infatis s'istramudit in custu sensu, ma s'istramudòngiu no est ebbia su suo de Gregor e est finas de cussu de sa familia cambiat po more po narrer su babbu a s'incomminciu benit presentadu comente un'omine vecciu unu pagu malavidosu insomma non non traballavat prus po more ca non ch'essiat mancari aeret tentu unu muntone 'e depidos e però manu a manu chi Gregor perdet sas forgias est comente chi las pigat su babbu e sa sorre e e duncas cussu istramudongiu colpit finas sas atteras pezones de sa familia cambian issas puru Sa sorre po narrer Grete 'udi in su primu capitulu presentadu comente issa puru debilledda e sempre timme timme e però est accuidadada po su frade e po su chi est capitende e boliat lu mirare ite bia issa puru cambiat e imparet cun su babbu ammostranu totu s'odiu chi li tenene e e in sos tres capitulus infatti bidimus aizu chi sun issi totus impegnados ehm, a travallare, incominciant totus a travallare, non, si, non nde l'importat prus nudda de Gregor, a Gregor lu pompiat una tzeraca e li dat a papare e poi ddi intrat a s'aposentu suo. S'episòdiu forsis prus prus importante de custu capitulu est propriu cussu de Grete incominzat a sonare su violinu, unu merie, unu primu notte namus, tenen sos istrangios in domo a po more chi non tenian dinare an incominzau finas a afitare sas sas cammeras, sos aposentos e tando ite incominzat a sonare su violinu e Gregor si permittit de torrare a intrare a s'aposentu puru e podimus narrer no e Kafka che bogat a pìgiu una tecnica, una tecnica li nana in italianu sa tecnica la tecnica dell'inversione, cioè torrat a sumbulare sas 'osas, po more 'a Gregor est un animale, una bestia e intendet sa musica e li paret li paret belle belle de torrare a omine. Bos bògio leggere custas pagas rias po more 'a sun mi si eh, de importu segundu me. So semper, so semper cuntentu cando sos ospites leghen carchi passàgiu dae carchi cosa, non totu lu cheren fàghere, però sos chi, chi lu faghides eh, mi, mi, mi m'agradat meda. Leghe, leghe. Eh, ma l'iscis ite est a... e propriu, fortzis a bortas ischiat una mostrocu, invece sas allegas iscritas de sos libros, fortzis nos nana finas unu pagu de prus. E tando nat 'osi, Gregor?

de che li tirare su vestire, po li 'aere 'umprendere, 'i lu dopiat sighire in s'aposentu suo e in cue dopiat sonare su violinu, 'a nisciunu in cussu logu istemaiat sa musica sua comente aiat potzu 'aere issu, e tando si 'ambiat si si sumbullat tottu, po more 'a 'ussu 'i udit un'animale, intendet, tenet sentidos de istima, de amore po sa sorre, 'i l'intendet sonare, po sa musica e li paret propriu una 'osa 'i udit sempre cri'ande e mai aiat a'atau. Però custas allegas e custos pentzamentos non sunis sos proprios de su babbu, de sa mama, de sa sorre, de sa gente 'i udit in cussu aposentu, po 'i sunis bidos comente sos umanos no, sos omines de veru sun custos. però issos si ti aen, sunis bèstias, sunis animales, comente poi tratan a Gregor, e comente in sas 'osas normales po custos omines non sian poi beras, namus, ma istichin una una sentimentos malos, 'i sunis comente ti potzo narrer, violentos, 'i sunis sena piedade, chi che ponen a un'ala s'ateru finas a 'ando cust'atteru non s'intendet prus omine e s'unicu omine est praticamente s'animale sa bestia e a sa fine segundu mene custu chi 'ontat Kafka in custu contu est a bortas custa normalidade est una facciola propriu po istichire s'iscassiu ma finas sa s'oppressione sa solitudine de un'omine

Podes rispòndere e podes puru non rispòndere a custa dimanda, e si comente cheres, però mancari custa immàgine de de custu de custa bestia o de custu babasori chi depet abarrare acorrau in s'aposentu suo, chi nemos lu cheret bìdere, ca est schifosu, ca est iscartau, non depet istare in mesu a sos àteros E su millenoighentusbinti chi chi sun is annus inue s'antisemitismu fiat ispartinau bene in totue puru, non fut solu in Germania ma in Europa e in e in Russia puru, bene o male in totue bi fut s'anti s'antisemitismu, podet èssere una manera, chi tue chi tue as puru nau chi b'at chentinas de de crìticas e de leturas e de istùdios supra e Kafka e a sa fine sunt finas interpretatziones custas no Podimus narrer chi b'at una metàfora de sos ebreos e de su de sa manera de trattare sos ebreos, mancari so nande un'isvarione e, però, naramilu tue. Eh no,
ti potzo narrere appuntu appuntu gente meda at pensau at bidu custa custu custu mundu, custu custa interpretatzione no, però unu importante biògrafu de Kafka est istètiu Reiner Stach nos narat chi custas esperièntzias custu bìdere su Kafka comente unu profeta no, comente ses nande tue no, su s'antisemitismu chi fut giai ispainau e sos orrores de su fascismu, de su totalitarismu isse nat no est non sunis cosas chi poden esser namos bidas in sas operas de Kafka, cioè non non non podiat non podiat essere una cosa de custu genere. Mm, mm. E tue, eh, tue puru la pensas gai, eh, deo, deo de, mi fido de, de su chi mi nas tue. No, de cabarrare con Sallardo, certo, deo ti nao su chi apu letu, su chi apu studiau unu pagu, mm, però, coment'amus nau, est finas unu, unu tretu unu pagu delicau po more ca sas interpretatziones podent essere de de de de milli maneras e Eja. insomma finas nd'amus letu de de de diferentes, ma a s'incomminciu me- meda critica aiat bidu in custu in custa in custa manera de iscriere in custos in custos temas bidiat su chi as nau tue, cioè medas la nant custa cosa. No, ma infatti ti nau, ti nau sa veridade, podimus fintzas narrer chi est una, una cosa unu pagu banale, cumpresu ca a sa fine iscritore ebreu, chistiana de, de violentzia e de iscartare e tando cheret narrer chi est una metafora, però mi est bennidu a conca e apo nau, ti lu domando ca tue lu connosches e sicuramente mezus de mene, però si cheres colamus a un'atera pregunta mancari ca ca amus unu unu muntone 'e cosas, sa Metamorfosi est su libru prus connotu giustamente, però nd'at iscritu finzas ateros de ite chistionan sos libros de Kafka, est a narrer cales sun sos temas chi 'essint a campu sempre cumpresu chi acatamus bene o male in totu sos romanzos de Kafka, bi nd'at unu chi mancari est est semper presente o at semper at semper cambiadu issu, ma sa cosa puru chi ti cherzo preguntare est, custos temas, a parte su chi at nadu fintzas a como chi penso chi apat chi apat fatu bènnere gana a sa zente de si lu lèghere, però Comente mai custos temas chi isse trataiat in sos romanzos giughen galu valore oe in die?
Baja, chi podimus narrer chi in sa Metamorfosi bi sunis sos temas chi poi an a torrare unu pagu in totu sa produtzione literaria de s'autore, comente amus nadu in s'istorìa de Gregor pro narrer unu tema chi torrat sempre est custu sensu de de de si intender solos in su mundu de de solitudine de non cumprender su su mundu a furriu anzis de si ghettare neghes e sos erois kafkianos poi non cumprendian mancu ite ite olin comente apo nadu de Stach prima issu iscriet ca custos erois kafkianos sunis aggorrados in domo insoro, cioè s'intenden istranios in domo insoro, est comente chi est una comunidade ma non chettin a cumprender cales sunis sas regulas de custas comunidades e issu nada Stach sempre custas operas de Kafka sun sa descritzione de unu mundu modernu chi est unu pagu a timere unu mundu chi menenzat s'omine e quindi podet essere unu tema chi legendelu sa gente si podet agatare finas, no est unu tema universale eh beh, namus. Certo.
Un'atera cosa chi agattamos est in sos scritos, in sos romanzos in generale, in contos e in sos romanzos, sa burocrazia de su mundu modernu, sa legge non permitit prus a sas pessones de essere de essere omines in una valura ma namus che perdene propriu a innantis de sa legge su sa valura de essere omines che perdene sos ligamenes intre sos omines custu tema poi est accapiadu finas a un'atteru si posso narrer cussu 'e su potere no de sa forza de chie est in artu 'e sa gerarchia sociale de sa giustizia e est una giustizia invece de agiudare s'omine e podimos narrer belle belle che l'at pettigada che l'at pettigada che l'at gasiada no e tando s'omine est in dubbiu totu is eroes kafkianos sun in dubbiu ite est capitende ite apo fattu proite e istat in pensamentos po more 'e no isciri prus chie sunis no isciri prus chie est e si ghettat neghes in no isciri a s'ispiegare proite Atera cosa chi essit a pìgiu est s'idea de su tempus in custa sociedade moderna, cioè comente est su tempus chi benit presentadu, est unu tempus singiadu, podimos narrer marcadu dae sa dimensione econòmica no, su dinare nos ponet a currer po andare a traballare e custu iamus nadu de de Gregor tando no, chi issu si ch'ischidat e su cuidau prus mannu a 'e cudi cussu de currer andare a traballare andare a traballare po po po more chi issu battiat su dinare a domo e su tema de su de su traballadore no coment'at nadu finas su professor Loi in sa arresonada chi eiat fatu paris cun tegus no de cussu inte de s'intendere de cussu de cussu de su de su mundu 'e su traballu modernu de oe no ite che ti ch'agafiant unu pagu, paret non b'est prus tempus, sas legges sunis unu pagu contra s'omine forsis, si no andan a insomma a l'agiudare meda finas a su a sa persone chi traballat ecco. Una, una modernidade e una sociedade moderna chi namus, chi affocan a s'omine, non lu, agiumai non lu lassan respirare Eh si certu, po sos ritmos, po totu custu chi semus nande, un'ateru tema podimus narrer de importu, ancis forsis sì cussu chi poi che catzat a foras a pigiu totu su chi Kafka iscriet est s'autoridade de sos chi mandan in sa vida 'e sos eroes kafkianos, sos eroes kafkianos sun is eroes asservios però po ispiegare custu forsis si si depet intrare unu pagu 'e prus in sa vida in sa vida de Kafka e arresonare de ite at bidu issu. E tando contanos Manuè de sa vida fintzas sua, unu pagu nd'as chistionadu a su comintzu, però eh si abbadiamus a sa vida de cust'omine ite cumprendimus supra s'opera sua, potzo narrer ite b'est in sa vida sua chi l'est capitadu chi azudat a cumprender menzus sos libros?
E, prima 'e totu, imparis a chistionare de Kafka iscritore, dovimus chistionare de Kafka omine e de cussu chi est capitau propriu in sa vida sua, podimus narrer sa cosa prus chi prus at singiau totu sa vida sua est sa sa figura 'e su babbu e difatis de Kafka ite si connoscet, sicuramenti si ti dimando cale cale ite ti benit a conca de Kafka, eh, tue m'as a lumenare poi faendo in faccia sa littera a su babbu est istada iscritta su millenovientosdeghenove a s'incominciu si pensabat a unu iscrittu privau namus una littera a unu babbu invecias poi est stetia namus posta e publicada comente un'opera vera e propria e ite iscriet custa littera como a li boliat ponnere in cara a su babbu sas cosas chi pensabat non si fit mai attriviu a li narrere a a lu narrere in facce no e su chi pensabat de totu su chi aiat bidu in sa vida sua, custa lettera l'est scrita cando tenet trintaset'annos, custa lettera però no at mai arribbadu a su babbu e b'est unu un'istoria chi narat chi sa mama chi issu at cunsignadu sa lettera a sa mama e sa mama poi che l'at torrada no l'hiat dada a su babbu a fortzis hiat esser istetiu una cosa tropu grave po issu cioè si nd'ut sentiu fortzis tropu su babbu, però est un'istoria chi no est stetia cunfirmada, quindi no est chi s'iscit fortzis, però sos criticos letterarios nana ca est stetia una cosa atta abilmente, cioè boliat iscriere custa ossa comente unu un'opera, un'ischittu biograficu, però est poi publicada comente opera vera e propria vera e propria e ite chistionat custa littera ies poi custa iest no sa vida sa vida de Kafka Franz Kafka arressonat de unu babbu forte de unu babbu chi non li dassat logu belle belle de cressere no e si ponet a pare propriu in su babbu e issu si presentat comente unu iju debile debileddu unu de chi tenede un'indole no pagu de una pessone chi timet totu

E su babbu est forte, e su babbu est artu, su babbu est mannu, su babbu est ispantosu, issu non podet essere, però b'est una cosa chi ispantat, cioè cussu sentimentu de Kafka po su babbu est traballosu, est comente chi siat traballosu a mastigare no, a issu non bolet essere omente su babbu in totu sas ossas leggias finas in sa descritzione finas episodios de sa de cando fini minoreddu issu e sas sorres de comente lu trattavan no non bolet essi cussu però lu pompiat sempre in custa in custa ammirazzione ammirandelu comente a narrer deo no apo esser mai comente est issu comente un'omine comente est issu unu pagu propriu pompiande a usta forza chi tenet. sa critica prus manna chi li aet est cussa de essere istètiu unu unu babbu autoritariu, chi no no ammostrabat passienzia, no ammostrabat ammostrabat sa forza manna namus, no ammostrabat mai una debilesa e cracchi criticu letterariu poi narat propriu de cussu chi semus nande, no? I custas osas torran totu in sas opras de Kafka. Si de pompiamus a sa littera a su babbu, sas allegas chi Kafka umperat po istionare de su babbu sun sempre Schuld, chi est sa e sa cruppa, Urteil, chi est su giuditziu, Macht, chi est su potere, chi podet esser naturalmente fisicu ma finas psicologicu e eh, s'allega Tyrann chi est su tirannu e quindi totu custu comunque si tue andas a leggere sos romanzos torrat e si si pro narrer su riferimentu forsis prus esplicitu a sa figura 'e su babbu si podet agatare in su romanzu su processu ti lu nau propriu in duas allegas, unu mangianu custo sa giustitzia si presentat a domo de su Joseph K. chi est un'impiegadu de banca e li narat ca che lu depet ponner in galera, non li narat nudda però, non li narat attera cosa, non li narat proite non che lu giuet mai però a galera, quindi Joseph non at a andare mai e non at mai a iscire proite sa giustitzia che lu bolet ponner in prissone E issu tando si depet incominciat totu custa osa de de si difendere da una osa chi non s'iscit it'est e incominciat propriu a nassire a s'ismanniare sempre de prus custu sensu de de aer atu carchi osa de tenere carchi nee de si deper difendere ma non s'iscit dae ite de si ghettare curpas de si ghettare de si ghettare curpas e de si deppere presentare in antis de custu tribunale e no iscit it'est, e sa crìtica at interpretadu custu tribunale de su romanzu chi podet èssere unu deus chi no amitit perdonu, l'an interpretadu comente una sociedade chi che dassat a solu s'òmine, sa sociedade moderna, e si si est interpretadu comente sa burocratzia, ma medas l'an interpretadu comente s'autoridade de su babbu cioè su babbu autoritariu si podet bidere in custa legge chi non si cumprendet però est una legge chi vinchet sempre mascamente ainnanti 'e is tirzos debiles de sas pessones chi si che ghettant nees subra 'e issos e s'abituat s'adattan finas a su peccadu chi non lis imputan o s'adattan a custa situazione chi amus bidu in sa metamorfosi custas osas paren normales l'acetan, paren normales e sunis comente istamus notande kafkianas però. Ma infatis prima de de de trattare custu termine, custu kafkianu, custu agettivu a sa fine chi esistit in limbas meda, como comente a prima cando t'apo dimandadu sos ebreos m'est bennia a conca finas un'atera pregunta, comente a sempre

E mi paret chi b'at fintzas un'elementu de psicanàlisi puru, no, fintzas de de acatare, de chircare e a bortas de acatare immàgines pro contare su raportu cun su babbu, su raportu cun sa famìlia e ite tipu 'e traumas e de iscaddos podet batire podet batire sa pessone de custu raportu, no nd'isco si sud- si tue ses de acordu, a bortas in sa crìtica leterària faghimus s'irbàlliu e est unu pensu meu custu, s'irbàlliu de cumprèndere namus s'intentzione ite cheriat narrer s'iscritore, no imbetzes a sa fine mi nche l'apo bogadu custu vìssiu de etotu, no no abbàdio prus ite cheriat narrer s'iscritore ma abbàdio ite mi nat su romanzu o sa poesia o su contu, però mancari ite nde pensas tue? Podet esser chi sa psicanalisi e su pensu de Freud e de àteros li sian arribbados a Kafka e e issu fintzas ca sa personalidade sua fut, namus, prus suzeta a atzetare custu custu custu tipu de de idea, l'apat a sa fine fintzas fintzas mancari chene chene si nde abizare, però che l'apat posta fintzas in sos romanzos, podet esser? Podet essere podet esser puru in cue puru carchi interpretatzione est istetia nada, tue tenes arressone, interpretatzione donzunu poi depit bider ite ti ite ti 'ontat Però est a beru chi fortzis sa psicanalisi podet unu pagu agiudare a cumprendere custu custa manera de de essere de batire a 'ampu poi sas sas 'osas 'omente 'omente faet issu in sos iscrittos però no non t'isco a narrer prus namus detagliatamente E no, no, non faghet nudda, a l'ischis poite ti lu naro, ca a bortas cando sa zente mi narat, E ma tue si ego naro pro narrer, e in custu romanzu Kafka si si biet chi b'est b'est Freud, b'est sa psicanalisi, e ma tue ite nd'ischis, Kafka no, non cheriat narrere cusso. Ah, ma tu, tu e puru ite nd'ischis chi Kafka cheriat narrere una cosa o nde cheriat narrere un'àtera? Non podimus mai intrare in sa conca de un'iscritore, galu prus pagu in sa conca de un'iscritore mortu, mischinu, però non podimus mai narrere issu cheriat... Ca a sa fine est fintzas sa parte, e torramus semper a sa psicanalisi inoghe, a sa, sa parte, eh, namus, eh, eh, inconscia, no? Certu, poite tue agatas custa parte de su subconscio de su de su pisciu de de sos cunflittos in sa famiglia, tottu custa cosa essit a essit a foras, quindi tue podes veramente pensare chi bi si bi siat istetia namus una un'influenza e de custa de de sa psicanalisi e est abberu, però torramus a cussu chi fimus nannende finas a s'incuminzu a si podet narrere e si podet leggere in in diferentes maneras ecco. In chentu miza modos, eia, no, ma fintzas ca sos annos furint cussos, ca a sa fine fintzas cando unu provat a a propònnere un'interpretatzione non est chi podet narrer su chi li paret, non est chi podet narrer chi ite nd'isco, chi no.
Dante fiat unu nazista, boh, cioè, non pitzi chi andamus a donne azenna, però sigomente sos annos sun cussos, fintzas pro s'antisemitismu ti l'apo nadu, no? Eja. Ah, ma a sa fine fu- furin sos annos de s'antisemitismu, ma furin fintzas sos annos de sa psicanalisi, pagu prus a mancu bi semus. Va bè, ascurta, torramus fe- imbetzes a cudd'agetivu chi amus chi amus mentovadu prima chi est kafkianu. E apo isperimentadu chi e in limbas medas esistit custa custa paraula, cust'agetivu e fintzas in arabu si narat addirittura kafkianu Tiagu, cioè, est a narrer chi Kafka est letu fintzas est istadu tziradu in in arabu e namus est intrada custa paraula, ma ite bolet narrer kafkianu? Custa custa paraula nois l'impitamus a fainu, la namus chentza mancu ischire ite cheret narrer o ite sun sas cosas chi podimus definire kafkianas?
Ah, po incominciare devimus narrer custa allega Kafkaesk in tedescu est impreada po indicare s'autore Franz Kafka, obviamente totu sas operas suas, poi tenet finas un'ateru significadu est cussu de de lu poner a pare in d'un'idea e carchi cosa de provare una pena dura, carchi cosa assurda, carchi cosa chi non tenet sentidu, carchi cosa chi non si podet cumprendere no

est unu pagu de dificile interpretatzione però ti potzu arrespondere apo agatau una borta leggende sa sas de sas biografias de Kafka sas allegas de Frederick Karl custu fut unu biografu iat iscrittu una biografia cumpleta de Kafka e issu infatti nada comente naras tue no custa allega unu pagu est la la usamus a fainu no a spropositu comente si narat in italianu contat de custa cosa, no, unu andat a pigare su postale e po andare a carchi logu, unu s'abbidet totu sos postales sun firmos, non s'ischit po cale motivu e contende de custa istoria narat est kafkiana, oppuru narat de atteras situatziones de custu genere no, però issu fadia e iscriet sa descritzione sua de Kafkaesk, Kafkiano è quando entri in un mondo surreale in cui tutti i tuoi schemi di controllo, tutti i tuoi piani, l'intero mondo in cui

Questo è kafkianu. Ecco, Isu non s'arrespondet in custa manera. Est... A mene mi paret chi est bella, est bella, est, est mezus custa seguramente de definitzione, ca mene mi paret chi est diventau kafkianu pro narrer assurdu, cumpresu? Eh. Cioè, mi paret chi sa zente nat est propriu kafkianu, cioè assurdu, non so, surreale, non... Invece no est gai, est... Est prus complicaeddu. Certu, est prus complicau, ma mascamente po more si biet custu custu mito kafkianu, custu mito de Kafka est nassiu propriu finas in totu custu in custu mundu 'e colpi bidet prus no, andu tue legges s'assurdu, grottescu, comente si narat no, si biet totu custa custa parte, invece si podent bider finas atteros atteros modos de bider finas s'iscritura e sa forza de, de s'iscritura de s'iscritura de Kafka, quindi no est totu eh, in, si podet namus serrare in custu, in custu modu de bidere, ecco. Eia, no, no, giustu, infatti sì, est proprio pro cussu chi E, e, eco no, torro a narrer, poi mancari paremus tue, e, ambo, ambos che tue insegnantes, pretzettande a sa zente, mira leghe su libru, però lu torro a narrer, est importante a lu legher, est importante po lu connoscher, mescamente est importante a lu legher, ma fintzas po si spassiare, ca eo leghende sa metamorfosi mi so ispassiau, E mi so ispassiau, l'aio letu in italianu in s'universidade, a pustis mi l'apo torrau a lèghere in sardu, sa portadura chi as fatu tue, e e pro cussu ti cheria preguntare unu pagu subra custa portadura chi as fatu no, non cherzo intrare in chistiones de limba sarda, ma ma mai si pian, però ti cheria preguntare prus s'esperièntzia tua de zirande custu romanzu, poi si l'esseres zirau in italianu o l'esseres zirau in islovacu T'aia istètiu fatu sas matessis preguntas, e però zirande sa metamorfosi, no, in sardu, de ite ti ses sàpia mancari, de ite as acatau de cosas chi mancari in antis non bidias. Ca tue, giustamente, su romanzu lu connoschias bene, l'as fintzas istudiau, as as as fatu, as assistiu a letziones in Casteddu, in Germània, duncas lu connoschias lu connoschias bene meda, però cando l'as zirau poi no chircande sas paràulas, chircande de acatare, ca a sa fine sa tradutzione est una gherra, za l'ischimus, eh. e de ite ti ses sàpia mancari eh, chi prima no ischias, e ite est istada sa cosa prus gherrosa cando lu fusti zirande?
Oh, tando, eh, est una bella dimanda, ah, apo imparau unu muntone 'e cosas, fortzis sa cosa chi prus m'est abarrada, insomma, a preparare unu pagu, a pompiare unu pagu prus acanta a sa limba, a sa limba tedesca, ma a su sardu etotu naturalmente, sa cosa chi prus t'ispantat in sos iscritos de Kafka est propriu s'umperu 'e sa limba, cioè issu fut un'ebreu ceco e e su ceco a sa fine lu istionaiant in sa familia sua, però issu est abarradu totu sa vida in Praga, e l'argadabat meda a abarrare in sa parte in sa parte vècia de sa citade, poi anca teniat finas sa butea su babbu e si ch'est andadu tantas bortas a, no a mei, una o duas bortas a Berlino e poi 'ando moiat po si curare, si nono sa citade sua fut custa, issu però seperat namus propriu de iscriere in tedescu, seperat su tedescu comente limba de sa literadura sua est una limba est una limba de minoria in custa natzione e giai dae su 'e seghi seculos esistiat una letteratura iscrita in tedescu e custa cittade propriu fit una cittade multiculturale in differentes limbas podet esser chi Kafka apat seperadu finas custa custa limba e po s'arrebellare a sa limba de s'Istadu, a sa limba iu de sos meres, est comente issu creet no in forma de una limba sua unu tedescu ti potzo narrer unu tedescu chi est prus precisu e perfetu de unu de su tedescu etotu e carchi e caliunu l'at mutidu la parola geometrizata si potzo narrer custu chi apo letu m'at unu pagu propriu 'atu pensare a est un'iscritura lucida est un'iscritura crara sa limba issu umperat no est namus de difficile comprensione ecco, si semus chistionende propriu de unu fatore meramente linguistico belle belle est un'istile comente a narrer iscriende una relazione de scienza, unu verbale de tribunale no de 'antu est precisu finas a si andas a legger sa descritzione de de sas barrancheddas de Gregor comente criat de si che pesare dae su lettu no o sa descritzione de sa 'arena Mm-mm. I poli a, ed è paret propriu una relazione scientifica belle belle. Peri fritta, comente limba, namus. Sì, e sa 'ossa 'i prus m'at ispantau, eh, 'i m'est sempre argadada poi, vabbè, leggende, est 'i a seus de, mm, a seus de custa limba prana, de custa limba crara, de custa limba formale, però s'istichit totu sta complessidade, totu sa, sa profondidade, no, de sos temas, 'i amus nau, 'i presentat, e... e deo custa 'ossa la bio comente belle belle comente una marrania est po 'ussu chi nd'amus a soi sta a beru a las legger custas custos iscrittos pro bire a dongiunu no ite li ite che l'iscidat e podet essere pro mene una marrania pro su lettore cioè Kafka nos ponet a pensare e a bire si chetzimus a ch'afferrare propriu sos pentzamentos suos andende pius a fundu in sas 'ossas propriu al di là della lingua no apo narrer. E beh certu su bellu est cussu Si, mi paret issu nos dimandet semper de nos porrogare continuamente mancari pentzamus chi sas cosas sian de unu modu o sian craras, però fortzis sa de sos legas m'est carc'atera cosa. ti naro sa veridade a bortas no est istettu discansosu a sighire totu s'arressonamentu suo in sa bortadura, est una cosa chi fortzis m'at dadu prus mm, carchi dificultade cando apo cando apo bortau in s'urtimu capitulu b'est una parte e praticamente ite capitat, Grete, sa sorre s'abbijat chi sa mama s'udi posta a pulire s'aposentu de de Gregor e una cosa chi aiat semper issa, chi boliat aer issa, quindi che li pigat su disisperu e po contare custa iscena Kafka iscriet doghi o batordi chi poi dipendit dae s'edizione ovviamente 'e su libru, is rias, un'allega in fatu 'e s'atera, unu periodu intreu, po ontare custa ossa. A razza 'e gherra a lu zirare in sardu, eh? Est una cosa dificilissima po lu bortare. In tedescu lis is custa ossa si narat Schachtelsätze, sono is frases a iscatula, cioè somente dae un'iscatula si ghen'aitire tottu una frase in fatu 'e s'atera e sunt acapiadas a pare, comente chi po ispigare una cosa eh, depas, ne depas narrer un'attera, in fattu 'e s'attera, un pressu, po isminuzare totte sas cosas, po las narrer a iffu no, udi precisu, udi ispecificava tottu, e po custu est finas una marca unu a legger a Kafka, però si ti nau cando apo lettu sa prima borta m'apo torrau a legger propriu po incominciare sa bortadura custa frase apo nau, eh già semus postos bene, comente comente a como cioè In sa bortadura infatis deo poi apo seperadu de namus de la segare in duas frases custa frase longa longa, in duas in duas frases prus crucias pro more ca tue depis finas dare unu sensu a cussu chi ses iscriende in sa limba in sa limba chi ses bortende e cussu chi apo cricadu de aer poi in totu sas in sas bortaduras est est est stetiu custu de poderare su sensu e udi su cuidau prus mannu, oviamente, de lu mantènnere, finas su sèperu 'e sas allegas in sardu a bortas m'at dadu paragadda, cioè m'at dadu gherra e mascamente sa prima mascamente sa prima bortadura, deo sa prima bortadura la muto s'isgrutzadura e cioè comente comente mi immagino sempre de de de 'olare dae sa limba originaria

e tando cioè, depes fagher poi un'atteru processo, custu atteru processo mi deo lu muto de, de eh, de affinare no sas osas e custu però poi ti dat eh, in s'aggiudu poi apo tentu de Gianni, Mureo, de Gianni Muroni grazie a, a sa casa editrice Condaghes chi m'at postu a disposizione issu po po s'editzione natura po sa po sa po sa parte sarda e poi de Alexandra Porcu inveces pompiada s'aderenza de su testu originariu ovviamente a sa sa portadura in sardu però poi a sa fine sa cosa bella t'abbìgias finas de sa bellesa de sa limba tua de de essere chestia arrennessia namus a li dare finas in sardu a, a cust'opera e non mi paret una cosa così, insomma, iscontada, però... Est... No, no, po nudda.
As fatu bete traballu mannu e lu nau sempre a zirare in calesisiat limba eh, est una gherra, eh, ca b'at certo. sempre, prima de totu, s'irgrussadura, tando sa sedatzadura, tando depes a finiare, totu su traballu est E a sa fine namus sempre, prima de zirare unu libru, unu lu depet connoschere, e bene, depet depet connoschere totu de cussu libru, depet connoschere s'iscritore, depet connoschere su contu etotu, e depet connoschere puru su cuntestu, ca si b'at una lega chi unu non cumprendet, e comente s'iscritore ch'est mortu e tue non li podes preguntare, e depis depis ischire totu ca sa traduzione depet esser giusta Però, Certu, eh, fintzas po gai, omen- mancari gai, mancari, mancari lu connoscas bene su libru, però est inutile, poi cando lu ses zirende e e t'abbizas de de cosas chi no abias mai bidu, ca naras, ah, e custa frase, poi tue mancari sa frase a iscàtula, comente fit nande prima, mancari cussa l'ischias, no, però poi a a la zirare in sardu, est in sardu o in calesisiat limba, eh, no est una chistione, Certu no, che Ti l'apo nadu semus faeddende e si l'aias istetiu ziradu in turcu t'aia istetiu fatu sas matessis preguntas. Però est gai ca ma prima regula sa prima regula a lu connosche bene si non benissimu. Però finzas gai est una gherra e s'ora bona e bella gai tenes editores e penso bi deppant semper esser editores chi t'azudan, editores chi ti dan sos cussizos e chi ti dan su puntu 'e vista ca a bortas che ses talmente a intro de custu libru chi tue etotu no no no no las bides prus sas cosas, non bides prus sos isballios, però est poi a sa fine su bellu est custu e. Certu, no, ma difatis segundu mene finas un'atera cosa giusta chi amus fatu est custu de dassare unu pagu no cando ca ca ca ca aio fatu unu pagu sa sa portadura de la dassare unu pagu no sedimentare comente si diat narrer in italianu no unu pagu feliada po more ca poi cando l'apo torrada a pighare mi so abbigiada de atteras cosas chi non ch'essio prus a leggere non ch'essio prus a bider non ch'essio prus a bider si custa lega in sardu podiat andare bene e poi l'ischis no chi podet esser una lega chi deo in sa cando chistiono e non essu est una cosa chi nau sempre però mancari no est una cosa chi podent cumprender namos chi podet esser ca si aperta, quindi b'est finas unu traballu de, de, de seperu propriu de certo. sas limbas prus adatas, comente naras tue, sa cosa prus, segundu mene, su traduttore aet est ehm, custu de abbarrare su prus fedele a s'originale, ma no in su sensu de abbarrare fedele a s'allega, ma de abbarrare fedele a cussu, a cussu chi custa, custa iscritura volaiat narrere. E, quindi... e a s'ispiritu, s'ispiritu certo. de, su, de, su, de su romanzu, chi siat, o su contu, certu. Ascurta, Manuè, totu custos arresonos supra 'e Kafka, supra sos romanzos de Kafka, sun cosas, namus, chi si nana e chi chi amus intesu fintzas a bortas, non totu craramente, però sa idea de sa de sa de sos romanzos assurdos, de de sas cosas chi non non tenen nen capu nen coa no e, e fintzas unu pagu de, de tristura chi b'est in custos contos, no? de s'òmine apetiadu, comente as nau tue, de s'òmine eh, chi non tenet libertade, chi gherrat, o anzi, o a bortas chi mancu gherrat contra s'autoridade. Ascurta, ma sì, in custos romanzos sì.
unu podet, cioè, faghen puru a rier a bortas, a brullas, a si nd'acatat in custos romanzos. Est a narrer, si eo so leghende unu romanzu, lu legho po mi spassiare, poi no est eh, unu iscritore est obrigadu a mi fagher a rier, però Si lu lego, mancari m'illèpiat, est unu, est unu iscritore chi t'illèpiat s'ànima o ti l'apretat. E custu comente m'andat tando dipendet finas dae s'ispiritu comente tue t'accustias a custu iscritore a sa lettura 'e su romanzu comente ses comente comente podis interpretare sas cosas però iscimus ca Kafka no est chi podet esser bidu ebbia comente un'iscritore no in custos in custas maneras de arressonare pesantes chi ian a presentare s'omine namus o presentavan una un'omine ebbia in sos in sos aspetos negativos ma Prima 'e totu amus nau finas tando s'iscritura pro Kafka fut sa vida e tando sa vida issu si l'illepiavat iscriende, como at nde iscriat un'omine cuntentu e s'allergavat propriu a beru de custu de custu iscriere e leggiat pensa tue leggiat sempre sas cosas chi iscriiat a sos amigos, amus nau l'agradavat a abbarrare in cumpangia no e issu iscriiat totu su chi l'agradavat in generale, ma finas su chi iscriiat e pensa ca apo letu chi issu cando l'at letu su primu capitulu 'e su processu a sos amigos irriat comente unu macu, irriat finas a chi li tiret sa lacrima po cussu chi aiat cherfiu a iscrìere cumpressu e tue si andas a lègere su capìtulu naras ma comente est possìbile est una cosa veramente iscriet cosas assurdas iscriet cosas de trumentu no de unu chi no iscit si si pro ite depet èssere ghetadu a galera

il malizioso e naturalmente l'assurdo, quindi est finas una capacitade de interpretare custa cosa, ma pro narrer si andamus a bire torrando a sa metamorfosi no e cussu poi o non so mengius lu bidimus derettu custu effettu comicu cando Gregor eh, si ch'ischidat e istramudia bobosori e no est isprammau po Amus nau po more 'e su bobosori isprammau po more ca at perdiu su trenu ebbia ti leggio custa parte e ite iscriet issu deus meu a traballu pau discanthosu m'apo seperau cada dì in viaggiu sos cuidados chi tengiu sun in medas de prus de tenere una botea in domo e in prus che totu custu trumentu su viaggiongiu s'abolotu de benner a pare in totu sos orarios de sos trenos de su ite papare malu A oras poi pagu geniosas, de ligàmenes chin àtera gente chi càmbiana sèmpere, non durana mai, mai che sighin a èssere cumplimentosu, su dimoni chi lu pinniet, cioè po narrer e no, ti ti riet a sa fine, deo poi apo seberadu finas custa custu modu 'e narrer no, su dimoni chi lu pinniet, propriu po finas a namus sottolineare custa custu custu aspettu divertente ecco comico e, e oppuru uh, semper in custa prima parte no, de, su, de su contu incominciat a, a fare una descrizione de totu custas movidas chi depet aer po si che, po si che pesare de su lettu no, in custas totu custas barrancheddas e pensat Gregor pentzat, ah, però, podiant abastare duas pessones ebbia a mi che pesare dae su lettu, mi ch'aferraban a sos arena namos, ma cioè 'ene pensare a un'animale, comente chi esseret normale e custu puru no ti ti ti podet unu pagu aer pensare

normales e medas iscenas comicas in sas òperas de Kafka propriu ti potzo narrer aene pensare a a sas comedias slapstick e sun issu su genere su genere chi po ammostrare sa comicidade praticamente umperan sa carena no de sa gente tando est gente chi ruet est gente chi s'attobiat est gente chi si dobat a pare comente chi nos depat aer ammentare sos clown de su circu Po narrer una de custas iscenas s'agatat in su Processu, cando unu in unu tribunale, est unu avocadu veciu chi non bolet sos collegas e intrat in ofìtziu e tando ite aet, si ponet in intrada, ispetat chi arrìbene e che los ghetat a sas iscalas, cioè est una cosa in unu contestu drammaticissimo no e custu contat de custa iscena de custu e tando cussos s'aunin e ite aen e tando unu in fattu 'e s'atteru si che artian A sas iscialas e po che l'ismarrire forcian in manera chi si ismarrat propriu fisicamente de chi los impedent in sas iscialas, cioè est totu cosa chi si tue pensas ti aghet rìere no sun comicas est est mancari assurdu gai etotu no unu unu tipu 'e brulla est eo non che la pensavo mancari est assurda in cussu sensu però est abberu chi 'endas a sa fine Zavo puru un'omine simpaticu, totu custa immagine de custu Kafka eh, solu e chi si cheret solu, s'iscuru, a de notte, e gai, imbetze ses biende ses abbadiende. Est unu mito, ovviamente, in as ndi dat totu su chi poi s'istória contat, insomma, a sa fine totu su chi est stetiu scritu, iscis poi ita abarrat, abarrat totu chi fortzis impressionat de prus, ecco. Eia est a beru. Però est abarrau fintzas unu istereotipu, podimus narrer, duncas eh, sì. est bellu fintzas a, a lu namus a lu segare unu pagu custu istereotipu. Ascurta, eh, immaginamus, non l'apo mai fatta a nesciune custa pregunta, però provamus a pensare si lu teniamus ospite inoghe a Kafka in custu podcast. Eh, ite li dias preguntare tue? Ite li dias narrer?
Beh prima 'e totu li deio dimandare si l'argadat a a Gregor a iscire a Gregor Samsa a issere in sardu prima 'e totu ti l'immaginas a su a Kafka so brullende però mancari isse isciat unu muntone 'e limbas quindi magari si podiat finas ponnere a leggere in sardu no beh tenende a innantis su nomene 'e Kafka li deio dimandare una cosa comente ite mundu ite mundu bidiat cando iscriiat ecco ite ite intendiat in s'animu si fit unu si fit un'ispesa si issu puru biviat un'ispesa de istramudongiu no in cuss'arte sua e ite genia de istramudongiu udi cuss'arte si lu ambiabat comente a omine insomma si mi diat argadare eia a nos fagher una resonada finzas a bider si ma forsis si nos diat piare in giru e no no pensande bene menzus lassamus perdere Senza manco nos nd'abbizare nos piet in ziru. Eh, eh. Ascurta Manuè, eh, in cada puntada eh, eo pedo sempre a s'ospite o a sos ospites, ca apo apidu puntadas puru cun prus de un'ospite, apo sempre preguntadu si an calchi libru o calchi filmi o calchi documentàriu, calchi cantzone puru de consizzare, pro connoschere mezus totu custas chistiones. Ecco, l'apo nau, lu torro a narrer e lu ponzo fintzas in sa descritzione, cossizu a totus de si lèghere sa tradutzione de sa Metamorfosi de Kafka chi at fatu s'òspite de oe, e cioè Manuela Mereu, e l'acatades in internet, l'acatades in sas librerias Baze comporaebolla e leghiebolla, però mancari tue nos podes cossizare imbetzes carc'àteru libru o carc'àteru filmu, carc'àtera cosa, ite nos dias cossizare pro connoschere totu, pro cumprender mezus totu sa arresonada chi amus isterridu oe deo e tue. Tando, Bi sunis tantos libros insomma, si unu bolet unu pagu istudiare e bider unu pagu prus a fundu cussu chi est istetiu Kafka e s'iscritura sua, est istetia pubblicada in su duamiza e bintitres una unu libru de Mauro Nervi, s'intitolat Tutti i romanzi, tutti i racconti e testi pubblicati in vita sunis però tradutziones novas, bortaduras novas, chi sunis partidas da sos manuscritti e non petzi da cussu chi Max Brod, namus s'amigu, poi aiat aiat namus publicadu sas operas suas, aiat postu a a dispositzione e inoghe bi sunis sos tres romanzos chi Kafka no aiat no aiat publicadu poi totu sa racolta de sos iscritos publicados invece in sa vida sua, sas racoltas de sos contos, sas recensiones, sos articulos publicados in sas revistas, quindi est est unu pagu finas grussieddu namus, però est finas in sas tradutziones, in sas bortaduras novas e quindi podet finas una manera nova de lègere de lègere cuss'autore ca siguramente

una cosa diferente ecco, rispetto a sas tradutziones classicas chi amos tentu finas a como si inveces nos argadat unu pagu a bire finas a mm, namos l'aspetto unu pagu prus intimu eh, apo tengio custu librieddu meda bellieddu est s'intitolat Kafka come non educare i figli lettere sulla famiglia e altre mostruosità e si est publicadu dae L'orma Editore, est unu librieddu e si podet finas ispedire, est a forma 'e libru ma bellu e s'agatat sas literas, diferentes literas, varias literas chi at iscritu a Felice Bauer e si cumprendet finas custu rapportu, si non si bolet ovviamente andare a leggere totu sas literas ma tue pensa chi at iscritu prus de mille e chimbientas literas, nde sunt istetidas agatadas quindi est unu pagu est unu pagu longa sa cosa, custu est unu pagu namus bi sun is literas chi at scritu a Felice e literas chi at scritu a sa sorre Ottla e una parte de de sa litera a a su babbu, ecco poi però nde b'est un'ateru tropu bellu, chi est essiu in su duamigi e bintibaturu a bintiba a chent'annus de sa morte de Kafka

ma est stètiu publicau da sa Feltrinelli sèmpiri in su duamigi e bintibàtoro e s'intìtulat A tutto Kafka. Meda bellu e t'amostat finas custu aspetu brullanu ecco ironicu de su disegnadori poi chi bogat a campu contàndenos de Kafka.
Bene E tando Manuè, eo mi so ispassiau, e ispero, anzi, so seguru chi si sunt ispassiaus puru sos chi nos an ascurtau. Deu ti torro puru. gràssias, eia, deu ti torro gràssias po custa bella resonada, nau semper a beru, però apo imparau unu muntone 'e cosas po nos as fatu una bella una bella letzione subra custu iscritore e subra sas operas suas e, e chissai de nde fagher puru àteras. Ti torro gràtzias deo, Alessà, po àere pentzadu de poder chistionare finas de custu tema in sas in sas puntadas tuas, m'at fatu unu piaghere mannu, apo fatu su chi podio, bos apo contadu su chi isco e so isco ca de mi nd'at àteras cosas de narrer, unu muntone de cosas de de poder isprediare namus però giustamente apo seperadu certas cosas de poder contare po zene pentzo potzan agradare insomma po potzan finas non so pensare de de leggere de prus de custas de custas iscritas de Kafka.
Eja, zai sighimus a isperdiare un'atera borta tando e a nos bider sanos, grazie. E Deus bògiat, ciao po totus, ciao ciao.
Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In sa descritzione de custa puntada acatades acàpios e ligàmenes pro connòscher menzus custa chistione e fintzas sos riferimentos a sos libros chi at cossizadu s'òspite in custa puntada. Custu podcast l'at fatu Lisandru Columbu cun s'azudu de sos òspites ebbia. Tenide bos contu e adiosu.